Moni, ndine Jack. Nkhani ya lero ikutitengera ku Hong Kong. Hong Kong dziko limene lili lonyezimira, dziko lokongola, kwawo kwa achina Bruce Lee, achina Jackie Chan. Komanso kodi mukudziwa kuti Hong Kong ili pa namba 3 pa mayiko amene ali mayiko amtendere kapena ndinene kuti maiko amene ali safe kopanda chiopsezo chilichonse iyayi anthu saphana kwambiri ku japan ndiye nkhani yathu ndi ya mtsikana uyu ndiye nkhani ya lero ngati simuchedwa kusanza chonde musamvere koma apo bi tengani kapu ya tiyi khalani pansi tiye ticheze uyu ndi abi choi abi anali ochokera ku hong kong banja lakwawo linali lolemera kwambiri mamilioneya Makolo ake maka mayi ake anali ndi ma company a construction amamanga ma building manyumba nde zinali zoyenda anali ochokera kwabwino anali ndi azibale ake. Mu chaka cha 2023 Abby anali ndi zaka 29. Abby history ya kwawo kwambiri simadziwika chifukwa cha chikhalidwe chawo samakonda ku kuzionetsera kapena kuzinenerera munjira iliyonse nde Abby koma amakonda za social media izi. Kuyamba ali n'zaka 20 mu 2012, anayamba kuposita zinthu pa Instagram. Kuposita kwake amangoposita, anangoyamba kumaposita zikwama, katundu wake, zinthu zodula, handbag ya 5000 dollars. Basi azingoika tizinthu choncho, kenako anthu anayamba kuchita notice, eh, anthu amene ali olemera kuti ah, munthu uyu akuposita apa si munthu wamba chifukwa zinthu zake zinali zodula, ma, malebo odula kwambiri apamwambawo. Kenako anayamba kumaziposita nkhope. adzikhala penapake anthu kumuona ii mtsikanaso otchena kwabasi ena amati akaposita chovala anthu amakopera anthu amayamba kumafunafuna chovala chomwecho anthu amayamba kukopera style yake kusonyeza kuti anali timati trendsetter ndefati anali trendsetter anayamba kuyitanidwa malo osiyanasiyana ayitanidwa ku ma party amakumana ndi ma celebrity kwa china London Fashion Week ma Paris Fashion Week kusonyeza kuti si munthu wamasewera ayi nde following yake inakula kwambiri munthawi yochepa anasanduka influencer ma influencer ake enieni okhala onena kuti akulandirapo dipo la mphamvu kwambiri pa uinfluencer wawo nde payekha abi anali ndi ndalama zambiri anali olimbikira ti mabizinesi plus uinfluencer awo amalipiridwa sizinali za- zaulere nde abi anapanga chikwati Koyambirira ali ndi zaka 18, anakwatiwa ali mwana kwambiri ndi mamuna wake nde mayinawo zitivutirako kuti ndizitchula mayinawo tikhala confused chifukwa pali mayina angapo ofanana nde ndidzingoti mamuna wake kapena pena ndinene kuti kaya apongozi ake kapena mamuna wake wakale ana ake ndi mmene nditakambire nkhaniyi mayina ativuta kuti tiyambe kumati kwankhalcho zizitikanika ndiye abi uja anaberekerana ana awiri ndi mamuna wakeyo mamunayu family yakwawo inali yovutika osati kuvutika kwambiri chifukwa abambo ake a mamunayo anali mpolisi akazi awo samagwira ntchito mamunayunso anali ndi mchimwene wake nayenso samagwira ntchito nde kubwera kwa abi anapeza kuti abi uja ndi amene amasamala amapangira chilichonse nde anali mu- munthu opatsa kwambiri sizimamu- sizimamulaka akakhala wofuna kuthandiza amathandiza anthu aja nde atabereka ana awiri aja ana aja atakula pang'ono banja linatha pakati pa Abby ndi mamuna wacheyo. Banja lija litatha, Abby anagula nyumba ku area yodula kwambiri ku Hong Kong uko, kokhala ma celebrity. Nyumbayinso inali yodula kwambiri. Pa nthawiyo anaigula pa 70 million Hong Kong dollars. Ndi nyumba inali yodula kwambiri, nyumba yapamwamba kwambiri. Chinyumba chonena kuti aliyense kumati ukamakhala dera limenelo amadziwa kuti awawa ndi anthu. Nde Abby uja ataigula, iye anali kale ndi nyumba ina yomwe amakhala. Anamuuza mamuna wake wakaleyu atapanga akusiyanatu kuti pakali panopo chifukwa choti ana amasiya amasinthana ana awiri aja si kuti anabadwa anayi ana ukwati unatha koma pena ana apita akakhala ndi abi pena akakhala ndi abambo awo nde iye amafuna kuti ana adzikhala pabwino nde anamuuza kuti bakhala mu nyumba yomwe ndatani ndagula koma mmene anayigulira nyumbayi anayika dzina la apongozi ake, abambo a mamuna uja, kuti akhale ngati trustee. Popanga zimenezozo zinamuthandiza kuti aseve ndalama pafupifupi 1 miliyoni. Chinali chipangano chawo chabe. Inali nyumba yake ya Abby-yo koma anawaikaponso dzina la apongozi akewo kuti akhale trustee. Basi atatero, mwamuna ujadi anasamukira m'nyumba muja ndi anawo. Koma mosakhalitsa, apongozi ake aja ndi akazi awo anakasamukiranso m'nyumba momwe muja mlamu wake uja mchimwene wa mamunayo anasamukiranso m'nyumba momwe muja nde ma area ake mene alili ndi ma area odula chifukwa choti ndi ma area odula ngakhale nyumba ija anali oti waigula wailipira amene amalipira timisonkho tina take amene akulipira ma service charge chani zotinso zinazo ndalama zambiri kwambiri mwezi uliwonse kuti anthu aja adzikhalamo anthu aja samalipira olo one tambala amangokhala m'nyumba muja abi kalekale anakwatiwa ndi mamuna wina Mwamunayunso, millionaires olemera kwambiri, nkupezeka kuti abambo ake a mwamuna wanyowaniyu anali ali ndi store chain, ali ndi ma restaurant ambiri ku Hong Kong ko, ndiye ndi anthu ochita bwino. Ndiye zinakhala ngati chuma cha Abby chija chikupitanso pa chuma, nkuchitanso bwino kwambiri, plus akutchuka kusanduka celebrity weniweni, womakhala kumajambulitsa ndi ma celebrity awa timaona mma TV wa, zinali zoti zikuyenda eti nyenyezi yake inali itawala osati masewera nde abi ndi mamuna wa nyuwaniyo anaberekerananso ana awiri koma kukhalakhala anayamba kuona kuti "Ah, nyumba ina ija ndi nyumba yabwino kwambiri ndalama investment yamphamvu kwambiri anthu aja akungokhala mu nyumba muja sakulipira sakutani iye ali ngati akuwadyetsa kalekale mlamu wake wakale uja anabwera kwa iyeyu ma- m- mchimwene wa mamuna wakale uja kuzampempha kuti ndikuvutika kwambiri palibe chomwe chikundiyendera mundithandize ntchito ka bizinesi nde abi ananena okay no problem anampasa ndalama anatsegula kashopu kake ka, ka cafe komanso anamulemba ntchito kuti ukhale driver wanga amamulipira ndalama zabwino kwambiri ndiye paliponse amayenda naye nde mlamu wakeyu amachita kupanga ngati kuti abi uyu ndi mchemwali wache koma obviously chifukwa choti anali olemera nthawi zonse amajambulisa mma instagram ma facebook mu ine ndi sister wanga this ine ndi sister wanga izi ine ndi sister wanga izi and ndi mmene amakhalira mamuna wa nyuwaniyu amangotani amangoyang'ana nde abi ati anali nawo close kwambiri anthu aja nkumapangabe f- support apongozi ake akale aja ntchito inatha chifukwa choti ana- anatchuki ananenedwa kuti anagwiririra mtsikana kaya nkuti nde ku polisi kwawoko anapasa choice kunena kuti either tikule- tiuzengani milandu kapena ingosiyani ntchito nde anasiya ntchito nde anakhala ngati alibe ntchito angokhala kutiko angokhala kunyumba nde Papita nthawi, Abi uja ananena kuti, ah, ineyo nyumbayi ndikuyitani, ndikuyifuna, ndi nyumba yanga. Kaya mwinanso kubanja kwa nyuwani, mwina mamuna wake wa nyuwani amafunsa kuti, ah, tsono ndalama zonse mukulipira ukuku, tsono nyumba yabwino ngati imeneyo mukuwasiya anthu akuti adzikhalamo kuti bwanji, zikukhala bwanji. Nde anawawuza apongozi ake ndi amuna ake akale aja kuti, ah, nyumbayi ndikuyifuna. I know kuti mmaikonda koma its time nditenge nyumba yanga ndili nayo zochita nde apongozi ake aja anakwiya koopsa anakwiya nkumuuza kunena kuti ukapitiriza kutiuza kuti ukuifuna nyumbayi ndipo tisamuke ndikupha abi uja anangozitayira uko zomwe anayankhula apongozi akewo abi uja nkuyamba kusakasaka nyumba zomwe anachita decide abi uja kunena kuti okay kuti anthuwa sindifuna kuti ndiwathamangitse akakhale opanda kokhala anayamba kuyang'anayang'ana nyumba kuti awagulire nyumba dera lina yotchipirako awagulire nyumbayo onse awasamukire nyumba ya nyuwaniyo iye atenge nyumba yake yodulayo mpaka ndedi anapeza nyumba ali mkati mopanga ma arrangements chonchicha Uh, pa 23 February 2023 Abi ananyamuka kuti akupita kukatenga mwana wake ku sukulu. Kenako kunabwera foni kuchokera ku sukulu kunena kuti Abi sanabwere kuzamtenga mwana. Anthu a Abi sanabwere amuna ake anayang'ana ma notification pa Instagram kupeza kuti sakuyankha ma notification kupeza kuti kumwimbira foni sakuyankha ma message sakuyankha nde sizimagwirizana mmene kuti ya munthu uyu ndi wa pa social media kukhala munthu woti amadaliranso social media kuti izimudyetsa sizingatheke kukhala usayankha foni 2 hours mamuna wake anayimba foni kupolisi nthawi yomweyo nde chifukwa cha status kuti ndi munthu wotchuka kwambiri wolemera polisi inatumiza apolisi 150 kuti ithamange katani iyambe kusakasaka immediately timpeze abi kuti chikuchitika ndi chani anayesera kuyang'ana cctv anaona kuti kuchoka komwe panali malo ena ake amene abi anachoka inangoonetsa kuti akuchoka anakalowa mgalimoto ina yake yomwe anakhala kuti akunyamuka mene amanyamuka amati akupita kutiko kukatenga mwana kuoneka komalizabe kunali kutiko kumeneko anthu nde anasakatu nde anamusaka mlamu wache uja kumpeza kunena kuti unamtenga abi chifukwa galimoto yomwe anamtengera inabwera kuzamtengayo sinaonekenso bwinobwino pa cctv iye ananena kuti "Ii, sindinamtenge abi sindinamutani sindinamuone sindikudziwa zoti ali kuti mwamuna wake uja ananena kuti abi wakhala ali pa mpungwepungwe ndi anthu awa nkhani ya nyumba ndipo anamuopseza kuti amupha tafufuzeni anakawafunsa apongozi ake aja abi ananena kuti ah sindikuziwa china chilichonse anamfunsa mwamuna wake wakale ananena kuti sindikuziwa china aliyense anati sindikuziwa china chilichonse abi sakhala ndi ife mutifunsa ife bwanji nde apolisi anatenga gps ngati gps mapu ija imakhala mgalimoto ija ya galimoto imene inaonekerayo anayipeza anatenga galimoto yake inali ya mlamu wacheyo anatenga gps kuti aone kunena kuti inalowera kuti galimotoyo nde anatsatira ulendo wonse omwe galimoto inayenda inadzaoneka kuti inayima pena pake kenako inapitirira galimoto ija anapita konseko mpakana kukafika ku, ku dera lina lina kunali kutali kwambiri komano kunali building ina yake kunali maflat kumenekoko flat imodzi iwo aja amadabwa flat kunoko kuli kofunikira mu njira yanji kuti munthuyu anabwera kunoko kudzatani atafufuza building ija anapeza kuti flat imodzi anachitira renti ndi apongozi ake akale a abi aja nde apolisi aja anatani anaphwanya chitseko chimenecho kuti tifuna tione kuti muli chani nde zimene anapezazo hello anapeza meat grinder zonyenyera nyama zija mipeni anapeza nkhwangwa komanso anapeza ku kitchen pamoto

ya munthu anapanga ma test ma dna test anapeza kuti munthu akuphikidwayo ndi abi chifriji chake ndicho chomwe munali miyendocho nde apolisi anali pakalikiliki oyang'ana kuti nanga thupi lake lonse lili kuti angopeza mutu nthiti ndi miyendo mikono ili kuti chidali ichi chili kuti nde kunali kusakasaka kukakumba malo osiyanasiyana zinthuzo mpaka lero sizinatani sizinapezeke nde apongozi aja anamangidwa nanga si nyumbayo anachita renti ndi iwowo mwana wawo mlamu wache uja anamangidwa apolisi kuyamba kumsakasaka ndani kumsakasaka mwamuna wake wakale uja anampeza ali kuboti kwina kwake afuna kuti adzithawa anali ndi 86000 dollars plus mawochi odula ena ake zinthu zoti anali ataba anamugwira anagwiranso anali mchibwezi anagwira chibwezicho chifukwa choti chimamuthandiza kuti athawe anzake ena awiri amamuthandiza kuti athawe onsewa anatani onsewa anamanga amayi awo a mamuna wakaleyo anawamanganso chifukwa choti anazilowerera nawo kufuna kubisa evidence kubisa umboni anthu onsewo banja lonse lamangidwa kuphatikiza anzawo ena nkhani yake yomwe akumuphera chuma chake nyumba yake moti inali nkhani yochititsa yozizidwitsa chaka chathachi ndi apolisi akuti akusakasakabe thupi lake mpaka panopa ineyo sindikuzi ili kwa ineyo sindikuti akusakasaka thupi lake kuti akuona ngati akalipeza kuti anthu anampeza kuti ali mumpoto mwana wanzawo achita kumukazingira nde kaya ndi theory yanga kuti thupi thupi linalo linapita kuti eti inunso mukhoza kungoyisova nokha kuti chenicheni mwina thupilo lapita kuti ngati munthu ampezeka kuti akumuphika nde mutu uja atauchita examine anawupeza kuti unali mpoto unali wokhapa kumbuyoko nde atayang'ananso galimoto ija anapeza kuti munali magazi nde akukhulupirira kuti atamutenga anakiya galimoto ija ndikupita nde ati anakakumana nawo apongozi ake aja panjira nde anapeza kuti amutsekera mgalimoto apongozi akewo ndi mwana wawo mlamu wache uja amene amamuti sister sister uja anamuchita attack mgalimoto momwemo kumukhapa mutu kumupha kumapita naye ukoko komwe amakamuphikako nkhaniyo mpaka panopo ikadali mkamwamkamwa chifukwa chonena kuti mulandu uwu sunazengedwe anthuwa angomangidwa komanso anapeza kuti anthuwa anali bankrupt analibiretu china chilichonse mamunayo wakaleyo anali aku- ali- ali ndi mulandu wokuba amachita scam anthu chifukwa chonse zimayenda winayo amati sister sister driver yo olo anampangira business business yonso simayenda banki inali itayambano kunena kuti tikumangisa fatu uli ndi ngongole yoti sukubweza abambo apolisi aja analibe kalikonse amangodalira kuti akukhala mnyumba mwa abby azatani adzadyetsa akazi awonso basi nawonso analongo basi chilichonse china choti chikumira pamene abby uja chilichonse chikutani chikukwera nkuzapezekana kuti abby uja nkumazanena kuti afuna nyumba yake koma olo ananena kuti afuna nyumba yake sananena kuti anthu aja awataya amawagulira nyumba ina koma mwina amaona ngati kuti akagulisa nyumbayo apeza ndalama kuti zisintha nyengo zawo sizikuziwika koma ndi mmene anamutani anamuphera abby choi nkhaniyo like i said kuti sinathe nde at the moment onsewa tikhoza kunena kuti pa chizungu chake timati ndi oganiziridwa ndi ma suspects pa imfa ya abby and abambo anayamba kupanga plan kuyambira pa tsiku lomwe ananena kuti ndikupha ndi tsiku lomwe anachita renti nyumba ija flat yomwe anakamuyika mama akamuphikira and imeneyo inali two months before kumupha so zoti plan iyo anakhala akuyipanga nkumakambirana ndi anthu aja wina driver wakeyo chani liwu la munthu osamalitenga simple amanena kuti out of the abundance of the heart the mouth speaks munthu akakuopseza take them seriously especially munthu akayankhula atakwiya mawu amene akunenawo most of the time amakhala kuti ndiwoona komanso ndi bwino kukhala wabwino kuthandiza koma munthu uzikhala ndi malimiti sikuti kuthandiza nkoyipa munthu ukhoza kumangothandizirapo nde pena munthu umatha kuthandiza anthu ukamangoti akangoti ichi tifuna ichi tifuna ichi tifuna ichi kumangopereka kupereka tsiku lomwe udzanene kuti no ndi tsiku lomwe uzakhale munthu woyipa kwambiri ndipo anthu amayiwala zabwino zonse zomwe unawapangira e imeneyi ndi nkhani ya Abby Choi mukhale ndi tsiku lopambana